oge nnwere onwe oge chineke na-eme ka onye na-abụrọ mmadụ bụrụ mmadụ oge chineke na-akpụ ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ oge chineke ji eficha mmadụ anya mmiri oge nnapụta bụ oge chineke gosi na chineke bụ chineke achọrọ m ịgwa gị na chineke wepụtago ebe a maka nnwere onwe mana tutu anyị gaa n'iru ka anyị kpere chineke baba anyị na-asọpụrụ gị anyị na-ekele gị na ị bụ chineke o nwerọ onye i kere ị na-amarọ na onye ọbụla i kere n'ụwa a ederọ an appointment ma petition application ka i wee kee ya ya kpatara na onye i kere n'ebe akwa mara i ji kee ya mana ọ bata n'ebe a egosi na chineke nwere ebumnobi o ji kee ya na ọ batara n'ụwa a for mee existential reality o nwe chineke chọrọ ka ọ bụrụ daa onye pụrụ ime ife niile n'afa jizọs kraịst bụ onye nwe anyị amen ka anyị gaa na the book of genesis chapter 22

to you now achọrọ m ikwu n'isiokwu na-asị onye ka gị na ya so na-ebutere gị ndaghachi azụ onye ka gị na ya so sometimes onye gị na ya so ga-abụrụ your enemy without gị nwa ịma sometimes o nwere ike si n'aka nne gị sometimes o nwere ike si n'aka nna gị sometimes o nwere ike bụrụ onye i mere ife ọma mana obi gị ekwerọ gị rapụ ya mana achọrọ m oge elugo oge elugo mgbe obi ga-ekwe gị rapụ ya na onye chọrọ ime mmadụ ife a ga-egosie na o nwere ihe o bu n'obi ọ ga-ebu ụzọ tọsa gị ụtọ baịbụl sị na abraham ka chineke gwara na book of Genesis chapter 12 sị abraham ọzi ọsị rapụ nne gị rapụ nna gị maka ihe mere nna gị achọrọ m ka o mee gị maka gịnị mpa abraham bụ mụtara abraham ọ bụrụ ofu nwa nwoke the grandfather of abraham bụ ofu nwa nwoke ka ọ bụ baịbụl sị abraham amụọ nwa ọ bụrụ ofu nwa nwoke why ihe mere mpa ya merie ya ya kpata mpa ya ji wee nụọ nwaanyị rinne mana chineke sị na god fụrụ abraham n'anya wee kpọọ onye abraham achọrọ m ka ị dị iche ada onye na-enye m akịta mana chineke chọrọ ka ị dị iche na be nna gị God sị Abraham, leave your father's house, leave your kindred, leave your community, leave the town. O nwere obodo m ga-egosi gị. Ọga, ị ma na o nwere ebe ị na-eje. And ebe anyị na-eje, nwe ndị gị na ya ga-eso je na ya, nwe ndị ị kpọ kịta ị kpọrọ ha ịmara ya ligo. You have to drop them. Ma ọ bụ na ị chọrọ ịgbago. Bible sị Abraham oge o move. Bible sị ọ na-aga the first day. gaa njem gaa the second day gaa njem immediately ọ fụ that place o nere anya fụ ugwu a ọ kpọọ ndị ya na ya so even though na ha budoro ya nkụ even though na ha nyere ya aka ọ sị ya unu naabọ ga-anọ ebe a oga onye ka gị na ya so na-ekwesirọ ka o soro gị mgbe ị ga-eji ma ma mmadụ fụ gị n'anya bụ mgbe ị nwetara contract mgbe ị ga-eji ma ma onye gị na ya so bụ your girlfriend your roommate ma ọ fụ gị n'anya ma di bịabara gị ị gwa ya na di na-abịara gị mgbe a ka ọ ga-eji gwa na onye a na-achọ ịnụ gị bụ onye ori ka ọ bụ na onye a abụrọ ezigbo mmadụ ị na-azụ many people elosego ndị kwesịrị ịnụ fa because of onye ha na ya so ị kọọrọ ya na mmadụ chọrọ ịnụ gị o jee mebie ya ụfọdụ si n'azụ jee meet onye anwa gwa ya na ị bụ a prostitute na akwụnakwụna ka ị bụ na nwa adịrọzi n'afọ mana o jerọ n'afọ gị wee na-ekwu na nwa na nwa adịrọ gị n'afọ but until ị drop ya ị ga-afụ ebe ahụ iche ihe kee problem Joseph nwere with ụmụnne ya na the book of Genesis chapter 5 from verses 1 to 5 Bible sị na Joseph nwere dream kọọlụ ụmụnne ya gwa na alọrọ m nlọ o chee na ndị ọ na-akọrọ bụ ụmụnne ya o chee na ndị ọ na-akọrọ bụ ndị fụ ya n'anya ọ kpọọ ụmụnne ya kpọpụta sị alọrọ m nlọ fụ lo and behold e nwee 12 stars and the moon and sun but ọ sị the 11 stars na bow down to one of the stars bible sị ụmụnne ya sị ya ị chọrọ ka ị bụrụ eze Immediately, Bible sị, obi nuo fa inu, and they gathered against Joseph. They started planning against Joseph. Onye na plan against you. Sometimes ị ga-ama na onye na plan ihe na-eme gị na onye gị na ya nọ. Na onye na-eme ihe ọ na-eme gị bụ onye ị na-akọrọ your whereabout. Your going and your coming. Ị kọchara ya ọ na-amụle mana e mesịa o jee n'azụ na-alụ gị. that is why ị ga-eji drop ya oge anyị nọ bụ oge nnapụta in case ọ bụ na ị na-ege ntị onye ị na-anụ olu ya bụ ụkọchukwu lumenchristi eboh the spiritual director god in action adoration st paul's parish odumodu ụmụnya anambra state ọ bụrụ na ị na-abịa si enugu ọnịcha ị ga-aga enugu ọnịcha express road ị pụta kwụsị na odumodu junction ọ bụrụ na i si ọnịcha baa moto na-aga express ọnịcha ọka express immediately i nwetara after nkwele junction the next church ị ga-afụ odumodu junction i lurọ ọkụzụ junction ị bata ị ga-afụ signpost ị sị ọkada buje gị na st paul's odumodu ụmụnya st paul's anglican church adoration night na-abụ every friday every friday ọ na-ebido na mgbede ọ na-ebido n'ụtụtụ ọ na-ebido sharp seven sharp seven nke nke abalị o bido a ga-emegide until chi foo on sunday bụ super sunday ịbata anything e tinye super na-ekwe ya anya maka na super na-abụ something na extraordinary ị bata na sunday super sunday ọ na-ebido 8 nke ụtụtụ megide oo kpam ọ baa na counselling counselling na-adị immediately a gbasara people na-esi ebe dị iche iche na-abịa ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nụ olu anyị na redio tinye 103.5 fm ebe ọ na-adị obodo ọkpụtọrọkpụ ogidi on Thursday morning ma ọ na-akụ ten o'clock nke ụtụtụ mụ na Chaka Zuru na-anọ live and direct Prince Onyeka Oreki ọ bụrụ na ị chọọ ịnụ olu m na mgbede tinye 98.3 FM Ogene FM Ọka live and direct itinyere na ị ga na-anụ n'ebe ọ na-adị Chineke mego ka ndị mmadụ si ebe a mara na Chineke nwere power ị bata na God in Action Adoration Nawfia live and direct ebe Chineke mere alụsị a na-ekwu okwu alụsị na-eme ihe dị iche iche alụsị a na-arapụ ndị o ji na-ayọ biko onye gwọrọ ọgwụ ọgwụ bụ onye onye agwọ ya testimonies na aka nkụ na achọrọ m ịgwa gị na onye ka gị na ya so and onye gị na-esi gbara ọgụ ya na onye a na-eme gị ihe na ọ nwanne gị na ọ nwanna gị ka nye for example now e nwee one woman this woman nwunye die nwunye die e bu ụzọ nụta ya nụtasịa nụtasịa this nwunye die na because na die nụta ya o wee sị na ọ mụọ nwa nwụta ofu nwa mụọ nwa ọzọ nwụta ụmụ nwaanyị ịtọ di wee sị ka anyị lụta nwaanyị ọzọ ị ma otu ndị Igbo si eme maka ndị Igbo na-aza Obiechina na ọ chọrọ ka mgbu echie ọ lụtasịa nwaanyị ọzọ ị ma ihe mere nwunye di nke mbụ a nwaanyị nke isi wee jee gwọọ ọgwụ sị na nwaanyị nke a lụtara na ọ ya mụrụ nwa chineke mebere nwa nwa nwa ofu nwoke ọ dị ime ọkwa nwegide miscarriages nwee 33 miscarriages nwaanyị ibe ya mere ya nwunye di ya mere ya yet ọ na-akpọ nwunye di ya mama ọ na-akpọ ya mama ọ na-aza ya mana obi eluri nuri that is jọrọ njọ ebe ọ nọ obi bụrụ okwute ma ihe merenụ nwaanyị agwọgide ọgwụ gwọgide ọgwụ gbue die kwaa die nwaanyị agwọgide ọgwụ gwọgide ọgwụ na the only son the man mụtara nwaanyị nke ịbụa mụtara na ọ render ya useless another nwaanyị from Ebonyi State orenda ma useless odi ime olore tiri mo so pwa odi ime olore tiri mo so pwa odi ime olore tiri mo so pwa obodo m na-ekwu dị nso na dunu kọfị ebe a ha mara ihe na-eme ha no one girl gwara this nwaanyị anụtara wee sị ya na ị ga-eje na god natural adoration odumodu ụmụ ya ka ị mara ihe na-eme gị Ọ- the girl sị olu na mgbede nyakpọ onye direct ya the girl ekwere pick up o nwe ihe na-eme chineke chọọ ịnapụta gị ife ị ga na-afụ bụ frustration disappointment ọ kpọgidecha akpọgidecha akpọgidecha ọ fụrọ ya wee kwado jiri aka bịaba landịa na god in action adoration mgbe power of god bidoro dịkwa abụpụtie obodo kwube ihe dị iche iche na-eti na-agba afọ the woman the woman na-asị na ọ nya na ihe niile na-eme na the family onye ọ na-akpọ mama mere na ọ nụrọ di onye mmadie na-akpọ mama sị na ọ gaghị amụta nwa onye mmadie na-akpọ mama na-eme ọ na-enwe miscarriage ọ dị ime every three months ọ pụọ achọrọ m ịjụ gị ugboro ole ka ị ligoro litue how many times mgbe ole ka ọ na-abịa ife chọọ im- imere gị ọ dapịa and ị jee jụọ ese mara onye na-eme ya. ọ bụrọ ife niile ka a na-eje n'afa ọgwụ ada-achụ ọgwụ alụsị ada-achụ alụsị occult ada-achụ occult ọ ike chineke bible sị at the mentioning of this name every name must bow philippians chapter 2 verse 4 bible sị look at it now jacob grafi abraham mgbe ọ fụ that place ọ sị no let me drop maka ka o si fụ ya ọ chineke nọnyere ya ya afụ mgbe ọ bụla chineke nọnyere gị look at this woman ọ mara ihe na-eme ya o je ọ ka na-atọ sọ ma the woman ụtọ nwaanyị a mere na o nwerọ onye ga-akpata ego na ngwuru ụmụ nwoke kpụọ block block ya ana n'iyi ị gbaa aja aja ya ana n'iyi sọsọ ya bụ agata gbachiri nwaanyị for that matter look at it ị ma ihe mere this woman mgbe a na-emezi deliverance o wee kwuo kwurukwu ihe niile o mere nchachachachacha wụsa e wee command ya chụpụ ya o wee sị the girl kpọọ di gị na nne di gị ka ha bịa fụ ihe na-eme ha onye mere gị ihe na-eme gị e nwe one man this man na-eje obodo oyibo onye ọrụ ụka ọ bụ o bi na nkpor na-aga countries nwere obodo dị iche iche ọ na-eje o jesie nata o bi na ha nwe fa bi na four storey bido building nyanwa biri na one mana onye si obodo oyibo nata because na ọ bụ ezigbo mmadụ ọ go ife dị iche iche ke everybody nọ na the yard everybody you must have your own maka the man o toro gbaa nwee ezigbo obi ọ mara na nwaanyị bi na tu n'isi nkie n'enu nkie na-agwọrị ọgwụ na onye ife were je na nke dibia nwoke na-eje obodo oyibo nwee plots properties all of it nwoke ọ tụsịa ngwa afịa e seize ya ọ tụ ngwa afịa e seize ya ngwa afịa this man all of them e nwerọzi nke na-eme gịnị nke na-abata from iseize ngwa afịa na nwoke ile shops from ile shops na nwoke ile moto from ile moto na nwoke ịyọ ayọ ọ sị na ebe ya jere dị 62 places ka ya na-eje ịchọ iru nke chineke ije ka ya nweta onwe ya ọ sị na mgbe ya ji bịazie ebe a na ọ dịgo late ọ mata onye na-eme ya wee bụrụ nwaanyị onye nwaanyị ọ na-enye ihe na-enye nri na-ebiri ego jere na abacha na nke one native doctor ma kpafuo the man mana anyị talị anyị talị anyị command the native doctor ọ landịa anyị pịanye ịtalị ọ drop why Bible sị na onye gwuo onunu ọ banye n'onunu na the book of psalm 141 verse 9 and 10 Bible sị na onye kwere gị ọnya ọnya afụ amado ya onye gwuoro gị onunu afụ ọ banye n'ime Psalm 35 verse 4 Bible sị na onye chọrọ ka ị baa n'ọnọdụ ifele na ifele ga-eme ya o Bible sị na ha ga-agbakọ na the book of Isaiah chapter chapter 8 verse 7 sị na ha ga-agbakọ take counsel together plan together Bible says it shall come to nothing ma ọ ga-awork ị ma ihe mere the native doctor ihe ha nyere bụ 21 days 18 days ọ drop ma nwụọ Bible says that Abraham commanded sị nọrọ n'ebe a ọga ka nche ka m gwa gị ọ bụrụ na o nwere ebe ị na-aga fụ your vision ị ma na ọ bụrọ onye ọbụla ka ị ga-akọrọ maka ya ị fụ your vision fụ your dream ị ma na ọ bụrọ onye ọbụla ka ị ga-akọrọ maka ya maka na ụfọdụ ndị ị na-akọrọ maka ihe na-eme gị bụ ndị na-akwatu gị fawa bụ ndị na-edestroy gị Abraham mara na onye nwere vision ga-ata afụfụ because every great man suffers great persecutions suffers great tribulations ị na-ebe akwa maka ife na-agabiga ị ma na i nwe great vision stop crying drop ụfọdụ ndị nọ gị n'akụkụ ka ị mara na o nwe ebe ị na-aga stop crying stop complaining gee ntị ka m gwa gị ka m gwa gị the more ị na-akọmplen the more ọ na-atọ fa ụtọ kwụsị mkpesa enter inside your inner chamber go on your knees bịa na god in action adoration on friday ka ị mata na chineke na-asa ekpere abraham dropụ fa immediately ọ fụ the vision ọ fụ the place ọ fụ the mountain ebe a ga-anọ chụọ aja sị na you are not qualified to come up kaa obi sị onye a that you are not qualified to come up ọ bụrụ na ị karọ obi dropụ the person silently agwazị ya ife ị na-eme ka akara aka ị chawa ka o tiwa chee ka m gwa gị ime amara dị mma mana ọ bụrọ everybody ka ị ga-emere amara inye ife dị mma ọ bụrọ everybody ka ị ga-enye ife ọsọ ọsọ nwa bụ ụkọchukwu ebuka na-asị e jiri afọ m je na be dibịa dibịa nwụrụ were afọ m chụọ aja o hiti ego ozugbo ozugbo o nwee onye ị ga-emere ife pịam gee ntị ka m gwa gị ụfọdụ sị na fa ya akpata ebutezie oh my god n'ebe anyị jere ekpere na igbo ukwu this man every christmas ka dị mmadụ na-abụ every christmas ọ kpụta efi ịtọ gbuele ụmụnna ọ lụrụ ụlọ ụka nye obodo fa mana ọ na-egbu o gbuo efi a ma ihe mere fa na-eli efi ọ nọrọ n'elu na-azọ ọnwa ọ na-eti eti ọ lụrụ ụlọ ụka ma ụlọ ụka ị bata n'ime ụlọ ụka ekpuchido gị ụmụnna amadị ife na-eme fa ekpere ka anyị landị pawa the man bido na-ekwu na-ekwu ihe o mere nwunye na ụmụ nwaanyị bụ aka ọnụ nke ọzọ na ya ọ na-ekwusisi ndị mmadụ na-eti na-ekwu ndị ya gburu kwuo nke o gbu na ase kwuo nke o gbu n'ụzọ kwuo ndị ya projekti gburu kwuo ndị o mere na ha ada anatazi n'obodo o nye gị ego ọ ga-enye gị ego o. ị na-aṅụrị sị na nwoke a na-eme ebele ị ga-anara ego mana ị gaghị agbanwe pawa dị ha dị ịbụa onye nke ọzọ mere foundation ụlọ ụlọ ụka lụnyitie onye nke ọzọ bịa kụkpọọ ya lụtọpụ ya a na-asị after all na ọ na-eje ụka ekwensu na-eje ụka ajọ mmụọ na-eje ụka because abraham drop mmadụ naabọ ligoro if you don't drop them they will drop you if you don't stop them they will stop you ọ ga-achọba ịgwa gị oge elugo mgbe ị ga-asilence gee ntị ka m gwa gị ọ bụrụ na abraham adropla lot na the book of genesis chapter 13 verse 8 immediately nsogbu dị anya ukwu abata ị ma na onye a gị na-esoro nweere gị anya ukwu until m gwa gị ya ị chọ ka m gwa gị ị chọ ka m gwa gị na ọ na-enwere gị anya ukwu through characters ọ na-exhibit ife ndị ọ na-eme i kwesị ịmata na Genesis chapter 13 verse 8 Bible sị abraham chineke gwara na chapter 12 sị ya go alone don't go with anybody leave your family leave your country leave your father's house na o nwe ebe m ga-akpọga gị abraham kpọrọ lọt ọ nụrụ ihe chineke kwu kpọrọ lọt ọ na-enwe obi ebele ọ na-eme na nwa nwanne m ọ kpọrọ ya because lọt bụ nephew ya o luzie ị ma ihe merenụ lọt gatherba na-eme plans against abraham lọt na-egwu onunu ka abraham baya na ya lọt bido na-azọ ife na-abụrọ nke ya lọt bido tinye problems here and there ma ihe merenụ abraham wee kpọọ lọt sị ya Lọt ọ za ya ọ sị ya na m achọrọ ka e nwee nsogbu n'etiti mụ na gị na verse 8 ọ kpọọ ya lọt ọ za ya saa ọ sị ya tata a ga-eke property sị ya ị gbarọlụ m bọyị but ma ihe ga-emenụ m menye gị ya e kee property sịa Abraham kpọọ lọt sị ya bulu ụzọ zaa were ofu dalụnụ by right Abraham kwesịrị iwere mana Abraham sị Lọt were achọrọ m ịgwa gị ife ọma ị na-eme enwerọ ihe ọ ga-eme gị ife ọma i mere ndị mmadụ aya egbu gị ọgọ i mere ga-ewetara gị ngozi Bible sị Abraham kewasịa Lọt were mana ebe a Lọt were iji gosi na Chineke achọrọ Lọt na mba Abraham bụ ebe a na-akpọ Sodom and Gomorrah obodo a ka na-ana n'iyi maka gịnị Lọt na-ebutara Abraham disappointment reproach rejection achọrọ m ịgwa gị reproach a na-eme na ndụ gị bụ mmadụ na-eme ya disappointment a si n'aka mmadụ bịa na god natural direction of friday night every friday na st pauls obodo m ụnya ka efi ya m ga-ekpere gị ekpere na ebe ka ị nọ bido aka gị wenye aka gị enu tinye aka n'isi gị ebe ọ bụla ị nọ tinye aka n'isi gị akọmandịa onye nwe anyị chineke n'isi nwoke a n'isi nwaanyị a dịka aka ya dị n'isi ya power ọbụla onye ọbụla nọ ya na ndụ onye ọbụla na-eso ya onye ọbụla merie plan onye ọbụla o tinye n'arụ ya na-enye ya nsogbu na-a plan na-ayasa ọ na-akpọ ya nwanne m ọ na-akpọ ya ọyị m ọ bụ ya na-eweta downfall na-eweta disappointment na-eweta persecution na-eweta regret na-egwuri onunu akọmandịa m plan niile o mere ga-anọ na anyị ka ya n'isi nnwere onwe ga-aba n'arụ gị taa otu abraham si drop ndị a ị ga-adrop fa and ebe chineke chọọ ka i lu ị ga-elu ya on friday night ị ga-abịa ị bịa ị ma na chineke na-aza ekpere sunday a na m enwe counselling ma a na-ebido 8 o'clock nwe ife a na-akpọ super anointing service nna onye pụrụ ime ife niile ekele gị n'isi nwoke a ọ na-enwere onwe ya akagbuo m ya ya yes ya ya leave now come out be free in the mighty name of Jesus ọ kwa gị nwa a sị na ị ma anụ di I command ị ga-anụ di ị ga-anụ di mụa nwa otu e si mụa gị ị ga-anụ di ị ga-alụ ụlọ ị bụrụ ife Chineke chọrọ oh my God ihe e mere gị na-ebute disappointment emebie m ya onye ji afa gị gwọ ọgwụ ọ ga-anachigharị azụ n'afa jizọs be free now back to sender to him back to sender to her i command ọ bụ ka ị fụ nne di gị ihe ọ na-eme ebe ọ bụla ọ nọ ọ na-akpọ gị afa ọ ga-anachigharị ya n'afa jizọs kraịst bụ onyenwe anyị amen in jesus mighty name amen thank you thank you lord on friday ka ọ na-abụ na st paul's parish obodo ụmụnya nke ọ dị national adoration ọ mụ bụ ụkọchukwu mgbe chris ebo the spiritual director and parish priest ka onyenwe anyị gozie gị n'afa jizọs kraịst bụ onyenwe anyị amen and amen bye
ihe banyere m ọ na-emetụ chi m n'obi ihe